an bɛna bi wulada na baro bɔ tuguni bi wulada na baro hakilinajigi don n ti ɲinɛ ka n ka kow bila kɛnɛ kan min ye furafeere ko ye mɔgɔ min bɛ kuma na ale y'aw balimakɛ zumana diko de ye donc hakilinajigin na n bɛ furakɛli de kɛ min ye musow ka furaw ye musow ka kɔnɔdimi furaw u b'o de bɔ ka fara cɛw fana ka kulusijala lagosi kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana sumaya paji sumaya ni tansiyɔn ani mara ka taa se bana sidɔnbaliw ma min bɛ seko kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni ala ka jɛn ye ala k'an ni sababa bɛn o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ na ni baro ye min ye laturu baro ye laturu ka baro kuma ɲɛbila don an bɛ kumaw bila bila ɲɛfɛ ka taa ka mɔgɔw hakili lajigin dɔw ye dɔɔni dɔɔni dɔn a la dɔw don don a la kura mais minnu b'a kɔnɔ n'olu ye dɔ dɔn a la an bɛ ɲɔgɔn bilasira kɛrɛnkɛrɛnnenya ni musa laturuden musa ni sigi musa ko ni ni kɛnɛ ni kolaban sigi musa ka ni ni kɛnɛ ni kolaban n'a y'a sɔrɔ ni isufu n'o ye seju ye n'o bɛ dimi na walima ni a bɛ juguya la o bɛ kuma mun kan walima ni adama bɛ dimi na ou bien adama bɛ juguya la o bɛ kuma mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sigi musa ko ni ni garijɛgɛ ni kɛnɛ ni kolaban o ye jamako de ye dɔw bɛ sɔrɔ o ye jamakulu kow de ye balontan jamaw walima dugu ka ɲɛnajɛ jamaw o y'o n'a ɲɔgɔnnaw de ye mais ni isufu ko ni isufu y'i da dimi na walima a taara i da juguya la o bɛ kuma mun kan question b'o yɔrɔ la o kan ka ɲɛɲini k'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔrisumano yɛrɛ de ko ni ni kɛnɛ ale ka ni ni kɛnɛ tuma dɔ la hali ni isufu bɛ dimi na walima a bɛ juguya la n'i k'i cɛsiri i bɛ se ka bɔda sɔrɔ o la parce que ale ta ye kalikan ye o ta o ka fisa ɔ ni iburahima ko ni ni kɛnɛ iburahima ka ni ni kɛnɛ o bɛ cogo di ibrahima ka ni ni kɛnɛ walima ibrahima ka ni ni kolaban ni masaya walima ni ni jigi ni kɛnɛ ibrahima laturu b'a fɛ k'a dɛn k'a f'i ye de ko denɲɔgɔn ni kɛnɛ ni kolaban walima denɲɔgɔn ni kolaban ni masaya o ye turabu b'a fɛ k'a dɛn k'o de f'i ye plan na ɔ dɔw t'o dɔn i b'a miiri k'a fɔ k'o y'i ta ye k'a sɔrɔ o y'i ka défaite de ye ka to a ma ala ka n sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ee, min ye ali ye dɔw bɛ siran ali ye kɛnɛ la ko ni ali ye kɛnɛ minɛ ko o ka jugu a tɛ o kuma tɛ ka sin ka kuma kun tigɛ dɔrɔn k'a bila o tɛ kuwa ni ali badara ali n'a ko fasotigi ni denɲɔgɔn ni kɛnɛ badara ali ka fasotigi ni denɲɔgɔn ni kɛnɛ i b'a filɛ sisan jɔn de bɛ ko laban na walima jɔn bɛ masaya la n'a ko fasotigi ni denɲɔgɔn ni kɛnɛ ni iburahima bɛ masaya la ko bɛ to denɲɔgɔn de ta la mɛ ni alibayaru bɛ masaso kɔnɔ o tuma sebaaya bɛ to fasotigi de bolo a b'o cogo la a bɛ i n'a fɔ sigi musa fana ni musa fana ko musa k'i da faso la k'i da denɲɔgɔn la ka kɛnɛ minɛ ɲɔgɔndan ko dɔ la ni ibrahima ye masaya sɔrɔ dɔrɔn o tuma ko bɛ to denɲɔgɔn de ta la ni alibayaru n'ale ye masaso minɛ ko bɛ to fasotigi ta la walima alibayaru taara i da ko laban na o tuma ko laban fasotigi bɛ se sɔrɔ la mɛ ni ibrahima taara i da ko laban na dɔrɔn denɲɔgɔn de bɛ se sɔrɔ o ko kan ala k'an ni sababu bɛn n'an na ko nɔgɔya a bɛ ten nuhu fana ka ko b'o cogoya la ni nuhu ko ni ni kɛnɛ o ni ni kɛnɛ o o nisɔndiya ni o dusukasi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafɛ tuma dɔ la dusukasi dɔ ka fisa ni dɔ ye tuma dɔ la u b'a fɔ k'u bɛna pilasi fɛn dɔ bɔsi i la i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la i ka pilasi i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na dɔ b'a a ni da o yɔrɔ kan k'a b'o yɔrɔ minɛ i la ɔ mɛ n'ala faral'i kan a bɛ taa kɛ kɛcogoya wɛrɛ la min b'i aranze ka tɛmɛ a tigi ka hakilina kɔrɔma kan o dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ a tun bɛ fɛ ka yɔrɔ min bɔsi i la a bɛna a tɛri ka bɔ yen ka taa kɔfɛ dɔɔni ka fiɲɛ bɔda d'i ma ale ka ko b'o cogoya la mɛ nin bɛɛ la ni ni kɛnɛ o i b'a filɛ adama bɛ yɔrɔ jumɛn walima isufu taara yɔrɔ jumɛn walima turabuden min y'a fɔ jɔn b'ale ka so n'o kɛra i bɛ bɔda sɔrɔ ko la ala k'an ni sababu bɛn furu ɲinina ni turabu ko ni ni furu ni ni furu exemple la ça veut dire zumana k'a fɔ ko ni ni furu ɔ furu bɛ yɔrɔ jumɛn ou bien ni bɛ yɔrɔ jumɛn nin bɛɛ ye problème de ye min bɛɛ kan ka ɲɛɲini walima a kan ka dilan dilan cogoya jumɛn na parce que sisan ni a ko e turabu ko ni ni furu e ye furu ɲinina de a y'o kuma kɔni fɔ mɛ n'a nana fɔ sisan ko denɲɔgɔn ni furu ɛ denɲɔgɔn badu ni denɲɔgɔn ani ko laban o ko bɛ cogo jumɛn na sisan problème bɛ yen bon n ka foli bɛ ka taa turabu masaw ma fɔlɔ an ka foli pase olu ma fɔlɔ yanni an bɛ taa ni ko ɲɛ min ye karimu sanogo sikaso n ka foli b'a ye fa dansɔgɔ fa ni ko ka fara lala ni abide kan n b'olu bɛɛ fo k'u barika da k'u k'an bilasira ni turabu ye parce que kuma cayalen don turabu ta fɔko ka ca bɔn a bɛ dɔw kɔnɔ ko ni turabu ko ni ni kɛnɛ dɔrɔn k'o ye turabu kuma bannen k'a sɔrɔ kuma dɔrɔn n'a banni cɛ ka jan kojugu o y'a daminɛnen de ni ni kɛnɛ ni musa ko sa ko ni ni kɛnɛ ɛ mɔri sumana taara i da dimi na walima juguya la a ko bɛ kuncɛ cogoya jumɛn na a bɛ k'a kuncɛ cogoya de fɔ ko in yɛrɛ bɛna laban cogoya min na dɛ turabu bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna ten mɔriden zumana yɛrɛ ta ka fisa ka tɛmɛ isufu ta kan ni musa ko ni ni kɛnɛ ni zumana taara i da dimi na walima juguya la a o ko kuncɛ ko n'an m'an cɛsiri mankan bɛ wuli kɛnɛ kan dɛ ko bɛ cɛjuguya ka jugu a man ɲi ɔ mɛ ni turabu kɔni i ye ko o ko da ni alibayaru yɛrɛ sinn'a fɔ ko faso tigi ni masaya faso tigi ni ko laban ni masaya alibayaru ko ten a a ka ca la i b'o o ko bɛ nɔgɔya kosɛbɛ walima musa ko faso tigi ni jigi ni ko laban alibayaru ko o caman bɛ yen nɔ i bɛ nafa sɔrɔ ko la o tɛ kɛ ni dimi ye tuma dɔ la hali ni dimi hali ni faso tigi ni jigi ni ko laban ni ee, badara ali taar'i da dimi na walima juguya la a ko bɛ tandi a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mɛ a ka ca ala fɛ i bɛ bɔda sɔrɔ i bɛ bɔda sɔrɔ n'ala ka jɛ a kɔni ka gɛlɛn dɛ mɛ i bɛ bɔda sɔrɔ parce que a ye ka da ka bayaru ko faso tigi ni ko laban ni faso tigi ni jigi ani ko laban a ye ko laban min sɔrɔ nin dɛ k'a mana gɛlɛya cogo cogo ko a bɛ laban i ta la i b'o ɲɛ sɔrɔ n'ala ka jɛ a b'o cogo la ni turabu ko denɲɔgɔn ni jigi denɲɔgɔn ni jigi iburahima n'a ko denɲɔgɔn ni jigi ni jigi taar'i da dimi na walima juguya la a ye kumakan min f'i ye n'ala ma far'i kan a b'a wuli ka bɔ a ma a tɛ sira sɔrɔ ni turabu ko furu ni jigi furu ni jigi ni furu ni jigi y'i da dimi na walima a y'i da dimi na a nin si man ɲi nin fɛn o fɛn filɛ nin ye nin bɛ i mɔgɔ bɛ se ka i promet n'a sɔrɔ ni kumakan b'i ni muso dɔ cɛ furu ko kun kan a la dernière minute a bɛ se ka échouer a b'a cɛ ka bɔ i kɔrɔ a y'i bila bin na ala k'an ni sababu bɛn ala k'an na ko nɔgɔya ni ni nafolo badara ali e ni ni nafolo ni turabu ko ni ni nafolo ni ali bɛ dimi na walima a bɛ juguya la o si man ɲi o bɛɛ ye jigilatigɛw ye k'i ni dan bɛ wariko min kan kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i ka wari dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo i bɛ taa juru ɲini mɔgɔ dɔ fɛ don nata la an bɛna n'a bɛɛ détail ye turabuden kelen kelenna fɛn o fɛn bɛ ni minɛ ka taa nafoloso kɔnɔ o bɛɛ kumaw b'a dan na si ni si tɛ kelen ye a si kɔrɔ tɛ kelen ye komi kuma ɲɛbilaw don i tɛ se k'a fɔ ko n b'a bɛɛ ta siɲɛ kelen ni min ma min faamuya o tigi bɛ se ka n wele n ka nimoro kan an bɛ baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira ala barika la an bɛ ɲɔgɔn faamuya n'ala ka diɲɛ mankan t'a la o turabu dɔnni kɔni n'i ye min dɔn a la i b'o lakari mɛ maa wɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la e t'o dɔn a la maa si kelen t'a bɛɛ dɔn minnu b'a dɔn olu de b'a kuma fɔ min t'a dɔn e tɛ se k'a kuma fɔ ɲɛ si ma parce que fɛn min dɔnni t'i la i tɛ se k'o lakari a b'o cogoya la badara ali n'ale ko faso tigi ni furu ni kɛnɛ ni kɛnɛ y'i da ko laban na dɔrɔn ala latigɛra o la o furu bɛ kɛ walima ka e, e, bayaru k'a fɔ ko faso tigi ni furu ni jigi faso tigi ni furu ni jigi ni ali ko kɛnɛ ni ko laban ala kitira la ko bɛ kɛ baasi foyi t'o la a mana gɛlɛya ɲa o ɲa ma kɔni o muso y'i ta ye mɔri sumana ko ni ni furu mɔri den sumana ko ni ni furu furu bayaru nana fɔ ɛɛ

ani ko laban donc ko bɛnkan min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ furuko kan ko a bɛ sira a bɛ laban a bɛ sira sɔrɔ n'ala sɔnna ma mais ko b'a kun kɔrɔ parce que lumura ka kumaw a labanw ka gɛlɛn tuma dɔw la ko k'i kɛra ka ca kojugu i bɛ wuli k'i jɔ sinon a ko ka ca kosɛbɛ lumura ye tiɲɛden min ye n'a ko lumura yɛrɛ faso tigi ni faso tigi ni denɲɔgɔn ka furuko kuma caman bɛ yen a tɛ bɔ a sira fɛ a caman bɛ yen a bɛ taa laban kasaraw la ala k'an kisi a ma

a bɛ taa laban janfa na parce que a b'a sɔrɔ danaya tɛ aw fila si ni ɲɔgɔn cɛ tuguni o kɔni o daminɛna o o kɔni a b'o daminɛ yɔrɔ la siga min b'a la dɛ a bɛ taa laban n'o siga in de ye a b'o cogo la ni isufu ko fasotigi ni denɲɔgɔn ni ni ni fasotigi ni denɲɔgɔn ni dimi isufu a ye fitinɛ ye ala k'an kisi o ma o ye balawu ye a ko cɛ ka jugu fo ka tɛmɛ isufu kelen ni pewu furuso kɔnɔ furu daminɛbali i b'a muso ye k'a to yen n'o tɛ n'ala ma fara a kan i ka nafolo bɛ tiɲɛ isufu kelen ni pewu furuso kɔnɔ n'a y'a jira ten k'a sɔrɔ furuko b'i ni muso cɛ i b'i sen bɔ a la n'o tɛ a bɛ tiɲɛ a ko a bɛ taa laban dusukasi de bolo a b'i janfa hali n'a kelen y'i da denɲɔgɔn na walima a kelen y'i da badu la k'a sɔrɔ furu b'i ni furuko kuma b'i ni muso dɔ cɛ i b'i janya kɔnɔ n'o tɛ a b'i bila bin na a b'i mago sa ala ka n sɔngɔ bɛɛ bɔ ka haminanko nɔgɔya toujours n bɛ taa ni ka segin kɛ fura ko kan musow aw minnu sɛgɛnnen don furuso kɔnɔ n'aw cɛw tɛ bɛn na a ye den sɔrɔ den fana man ɲi turabu n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna turabudalaw ni kiliyan nana aw fɛ ni bayaru y'i da ni na ibrahima ka taa dimi na o ye turabutigi den de ye turabutigi den ka kuma y'o de ye joona a fɔ a tigi ye a bɛ jiriw ɲini a bɛ den ko k'a labɛn a bɛ taa laban kasara la bolo i t'a sɔrɔ den in a bɛna waleya dɔ ta waleya min n'a man ɲi fiyewu a caman ye jigilamisɛnya ye a s- a yɛrɛ sirannen don den ɲɛ mais den fana kɛwale ɲuman t'a la a man ɲi den jugu don ala ka nisɔnkɔrɔ bɛn Aa, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn nin ye bi wulada la kuma kuma ɲɛbila ye n'ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛna an da don a kuma tɔ la ala ka nisɔnkɔrɔ bɛn ala ka haminanko nɔgɔya ala k'o kɛ alakira mamadu bonya kama sɔlɔ rasul